daalụnụ ndị ọma na-ege m ntị ụmụ igbo nke onye chiri nya zere asị m ụtụtụ ọma efifie ọma mgbede ọma nakwa anyasị ọma ebe ọbụla esi wee na-enene ihe onyonyo a aka m bụkwa nwaada ifeọma maọbụ ịkpọọ mụ ada ngaladụ n'ụbọchị tata ewetara m anyị ihe dị iche iche a na-akpọ ihe ụfọdụ n'asụsụ Igbo maka eche echeghị m na mmadụ ncha macha ihe ndị a niile m wepụta e nwere ụfọdụ anyị amaghị maka ya nwekwa ụfọdụ na-agbagwojucha anyị anya ịkpọta ọfụma otu esi akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ha chọọ ịkpọ ya ha etinyere ya okwu oyibo mana ụbọchị tata abịara m ka m mee ụmụ nsogbu a ka o bie nkenke ma bie n'uju biko nọnye kuru mmiri gị desa n'akụkụ gị na-akpụrụtụ mmiri ka ị na-egekwa ntị nwee ike ịghọta ihe anyị na-ekwu Ana m asịkwa ka m jiri ohere a wee kene ndị niile na-enene ihe a onyonyo anyị na-eme ma ndị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a ma ndị na-egosipụta ịhụnanya ha na ụzọ dị iche iche n'ihe onyonyo a na-eme asị m ka Chineke gọzie onye ọbụla ngwa ka anyị bido nke mbụ m nwere n'oche m n'ụbọchị taa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ the staple remover nke a ndị igbo na-akpọ ya ngado ihe a igbo na-akpọ ya ngado ihe ọbụla na-agado ihe ma eji agapụta ihe na ihe a na-akpọ ya ngado nke eji e, e, e, ejidekwa akwa nke ndị oyibo kpọrọ peg a na-akpọkwa ya ngado ma ịkpọọ ya njikọ ihe njikọ ihe ma ịkpọọ ya ngado enwere m nke a ndị oyibo kpọrọ ihe a knife ma ndị igbo kpọrọ ya mma mma bụ mma ụdị ọbụla o sina wee dị mma ọ bụrụ nke nnekwu machete ndị igbo kpọrọ ya mma oge mma oge ma ọ bụ oge mma ọ bụrụ obere mma dị otu a ndị igbo kpọrọ ya mma ọ n'oyibo n'okwu oyibo ka e nwegasịrị ihe dị iche iche a na-akpọ ha mana mma ọbụla bụ mma obere mma ndị igbo kpọrọ ya mma maọbụ ịkpọọ ya mma ekwu mma ekwu ọ bụrụ nke eji awa ọjị ịkpọọ ya mma ọjị ọ bụrụ nke eji esi nri n'ekwu ekwu bụ kitchen the one you use in the kitchen to cut pumpkin leaf all those kind of thing okra ịkpọọ ya mma ekwu mana akpọkọcha ha ncha ọnụ mma bụ mma ihe ọzọ m nwere ebe a bụ nail nee ya ebe a ka ị fụ ya ọfụma igbo kpọrọ ya ntu ntu ịkpọ ntu ndị igbo kpọrọ ya ntu biko mụta ya n'ụbọchị taa enwekwara m comb ndị igbo kpọrọ ụdị comb a nhawa isi ma kpọọ ya mvọ eji abọ isi ụfọdụ asị m na igbo na-asụ n'onu n'onu mana akwaa ụkwara ọ bụrụ otu ụfọdụ na-akpọ ya mbọ ụfọdụ na-akpọ ya mvọ mana ihe igbo izugbo ya bụ mvọ eji avọ isi ma nke ọbụla mpịla ọnụ la otu a a na-akpọ ya nhawa isi Gịnị ka e nwere ebe a? Lip gloss. Ndị Igbo kpọrọ ya uri ọnụ, lip gloss. Uri ọnụ, ihe ọbụla a na-ete n'ọnụ eji achọ mma. Igbo kpọrọ ya uri ọnụ. Asị m gịnị? Uri ọnụ. Nke a bụkwa key. Igbo kpọrọ key igodo. a na-akpọ ya igodo igbo izugbo kpọrọ ya igodo o nwere ndị na-akpọ ya ihe eji agbape ụzọ maọbụ mgbape ụzọ mana afa ya eji mara ya n'ala igbo niile bụ gịnị igodo enwekwara m ọzọ dị ka ibe ya nke akpọrọ needle ihe a bụ needle needle ndị igbo kpọrọ needle aga aga eji adụ akwa biko dụọrọ m akwa jiri aga dụọ ejikwa m ihe a razor razor blade ndị igbo kpọrọ razor agụba asị m gịnị razor blade bụ agụba n'asụsụ igbo agụba agụba eji agụ isi ụfọdụ na-akpọkwa ihe eji agụ isi mana ihe a na-akpọ ya na na igbo izugbe eji akụzi ihe bụ gịnị agụba enwekwara m nke a scissors igbo kpọrọ scissors mkpị mkpị wetara m mkpị ka ịkpịa m isi mkpị ma ka egwuo m isi mkpị kịta ebe a ka m ga-eweta n'isi njedebe amaara m na o nwere ihe ị mụta n'obere ihe anyị kụzi biko gbaa mbọ nyere anyị aka tụsa ozi a ma gosikwa ịhụnanya gị n'ihe ị mụtara n'ihe m na-akụzi nkwa m na-ekwe bụ na aga m na-ewetara anyị ihe ọbụla ihe dị iche iche ọ bụrụ na e nwere ihe ị nwere ike itinye n'ihe a ma ajụjụ ị nwere ike ịjụ kawa ahụ gaa n'akara mkpakarịta ụka Kọwaa ebumnobi gị, jụkwaa m ajụjụ, aga m aza gị, mekwaa gị ka o doo gị anya. Ka o sina wee dị, aga m agbado anya.